Foli ka di FMC news filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma san o san tile tan ani wɔɔrɔ o talen don ka ɲɛsin dantɛmɛ wale kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔ.

yɛrɛminɛli ma k'a sabu kɛ kalan min don a bɔra Bible kɔnɔ a de fɛ donc n'i tɛ fɛn min dɔn ni a nana i tɛ se ka i yɛrɛ tanga a ma o la n'i kalannen don ka fɛn dɔ ɲɛsigi ni a bɛ na i ma tuma min na tiɲɛ na i bɛ se ka i yɛrɛ tanga a juguman ma yɔrɔw ma. Ne tɔgɔ Cyrus Jara bon dantɛmɛwale ka ɲɛsin i maninfinɲɔgɔn ma a kalan ne ye nafaba sɔrɔ a kɔnɔna na K'a masɔrɔ a kalan kɛra sababu ye n y'a dɔn ka dantɛmɛ wale ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a cɛ man ɲi a kɛra kuma ta fan fɛ a kɛra ka bin i mɔgɔ ɲɔgɔn kan a kɛra dantɛmɛ wale sugu o sugu ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma a dagalen tɛ an ɲɔgɔn cɛla la ne y'a faamuya k'a fɔ o cɛ man ɲi an ka société yɛrɛ fini la n'an danbe bɛɛ ma donc raison la ne nana formation na ti n'a diyara n' minɛ Ne tɔgɔ ye madame Saga di siyalen ne bɛ bɔ Banankabugu église la o ne ye kalan min sɔrɔ bi a a fisayara ne ma parce que ne tun hakili la ko VGB tun ye fɛn min ye a bɛ taa a bɛ se au-delà a ka bon n'o ye parce que anw fɛ anw tun ye VBG kɛ fɛn min ye o ye bugɔli bɛ kɛ o bɛ mɔgɔ minnu bugɔ walima cɛ walima muso mais bi kalan y'a jira an na ko dɔw bɛ yen VBG bɛ kɛ violence bɛ kɛ olu kan mais silencieusement c'est à dire que psychologiquement u atteint mais an t'a ye parce que o ye fɛn min ye min tɛ ka jira an t'o ye donc an fɛ ils sont pas u tɛ ka sɛgɛn u tɛ ka tɔɔrɔ k'a sɔrɔ u tɔɔrɔlen don voilà donc aujourd'hui an ye kalan min sɔrɔ o ye an o ye o b'an dɛmɛ k'a dɔn ka mɔgɔ identifier minnu bɛ o degun nasuguya ninnu na. Donc ka da kan an ye faamuyali min sɔrɔ yan bi a diyara an ye an bɛ ala fo k'a wale ɲuman dɔn ka partenɛriw fo n'o ye World Renew ye k'u fo k'u wale ɲuman dɔn u cɛsirilen bɛ nin baara la a bɛ san dama dama bɔ an n'u bɛ baara kɛ anw AMAFEP n'u bɛ baara kɛ ne bɛ yan AMAFEP tɔgɔ la ni ga ka hɛrɛ ye min ye an hamiko ye o ye an ka objectif ye ga yɛrɛ ka stabilité ga bɛ se ka basigi cogo min na hɛrɛ bɛ se ka to ga kɔnɔ cogo min na amafep ka laɲiniba de y'o ye ne tɔgɔ ye pasteur soriba joseph kamara ne ye agempem ɲɛmaa dankan ye n bɛ yan agempem ɲɛmaa révérend docteur nouh ag infa yattara tɔgɔ la a taara baara wɛrɛw la an bɛ barika da matigi ye nin lajɛ kosɔn lajɛ min labɛnna world renew fɛ ka egiliziw ni egilizi ɲɛminɛbaw ka u jija u ka wuli ka jɔ fariya walew ni dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ gaw kɔnɔ u ka wuli ka jɔ ka u jɔyɔrɔ ta walasa dan ka sigi olu la an bɛ barika da matigi ye world renew ka nin miirina kosɔn kalan dira n dalen b'a la kalan min dira a bɛna kɛ sababu ye ka ni caman kisi ka da a kan nin fariya walew ni dantɛmɛ walew sababu la niw yɛrɛ bɛ ka bɔ gaw kɔnɔ kuma dɔw la u dogolen bɛ mɔgɔ tɛ u kalama nka dantɛmɛ walew ni fariya walew de y'u sababu ye o la an bɛ barika da matigi ye ko minnu ye nin séminaire sɔrɔ ka kalan sɔrɔ ka jijali kumaw sɔrɔ olu bɛna kɛ sababu ye ka dan sigi dantɛmɛ walew ni fariya walew la ga kɔnɔ gaw na kɛ hɛrɛ yɔrɔ ye gaw na kɛ basigi yɔrɔ ye gaw na kɛ hakilisigi yɔrɔ ye matigi ka duba an ye Minnu ye kalan di mɔgɔ ma dantɛmɛ wale ale kɛlɛli fana kan an y'an ka kumabara dɛn u la u ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala fo an tun bɛ yan bi kalan na world renew ka wele sera an ka cakɛda ma n'o ye renaissance consult ye walasa an ka se ka nin kalan in walawala Lajɛdenw ye kalan ɲuman tɛmɛna an kumana fariyawalew la fariyawalew ye mun de ye a bɛ boli mun de kan fariyawale minnu bɛ ta ka ɲɛsin cɛ ani musow ma an kumana daɲɛ kolomaw la minnu bɛ fariyawale kun kɔnɔ an ye fariyawale a kun mun de bɛ na n'a ye mun b'a to mɔgɔw bɛ fariyawalew kɛ an da sera o ma fariyawale suguya jumɛnw bɛ yen an da sera olu ma an da sera fana fariyawale kɔlɔlɔw ye jumɛnw ye musow denmusow cɛw ka ɲɛnamaya kan kɔlɔlɔ minnu b'a la an da sera o ma ani an ye o fan fɔlɔ kuncɛ ni kalan dɔ ye min bɔra bibele kɔnɔ ni an bɛ tamar ani amunɔn ka tariku an y'o ta k'o kɛ kalan ye Fariyawale min kɛra o ko kɔnɔ ka a to lajɛdenw yɛrɛ ka se ka o bɔ kɛnɛ kan ani kɔlɔlɔ minnu bɔra a la an y'a ye k'a fɔ ko lajɛ kɛra lajɛ ɲumanba ye mɔgɔw ye nimisi wasa sɔrɔ a la mɔgɔw ka seereyaw fɛ u nimisi wasara la kalan dilen na ani an fana nimisi wasara k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw sɛwara kalan sɔrɔlen na ani mɔgɔw ye latigɛ kɛ ko u na taa ɲɛ walasa ka farinya walew kɛlɛ u ka sigida la egilisiw kɔnɔ ani u ka sigiyɔrɔw la dɔnku an ka foli bɛ World Renew ye ni baara ɲuman in kosɔn World Renew mɔgɔ minnu ye nin ko labɛn an y'an ka kuma baara tɛ olu la kun jumɛn na u ye bi don ta ka kɛ binkannikɛ wale walima dantɛmɛwale kɛlɛli ye Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnya la ne tɔgɔ ibrahima jara ani n bɛ baara kɛ World Renew cakɛda la ayiwa an ye bi don ta ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ san o san baara jɛkulu bɛ wasa don tile tan ani wɔɔrɔ la walasa ka ɛɛ dɛmɛ don farinya wale minnu taa ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wala cɛw sɛgɛrɛ musow sɛgɛrɛ denmisɛnninw sɛgɛrɛ ka olu kɔn ani a baarabaw bɛ kurunbonkari la ɛɛ novembre kalo tile mugan ani duuru ani a kan ka kuncɛ décembre kalo tile tan Ayiwa anw ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ ba don adamadenya yɛrɛ hakɛw tɔgɔtɔgɔli la o de y'a to a ko tɛ se ka kɛ an kɔ an ye an sen don o kɛlɛ la k'a jira k'a fɔ ko an fana fanga an bɛ o fara diɲɛ bɛɛ ta kan walasa fariya walew dan ka se ka siri olu la Ayiwa anw ye an ŋaniya ka nin ko kɛ ka ɲɛsin egilisi ma ka da a kan i b'a ye k'a fɔ ko kumasen don ni min tuma caman a tɛ fɔ egilisi kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ a mɛn cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ ko o kow bɛ egilisi kɔnɔ a ko bɛ kerecɛnw kɔnɔ o de y'a to an ye a laɲini kɛ ka min ye egilisi baarakɛlaw ani egilisi ɲɛmɔgɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka jɛ ka kuma fariya walew kunkan fɛɛrɛ jumɛn bɛ a la ani a kun ye jumɛn ye ani an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka se ka dɔ bɔ nin wale la wala ka nin wale yɛrɛ ka dabila walasa an ka ɲɛnamaya ka ɲɛ ani hɛrɛ ka na an ka gaw kɔnɔ n'i ko adamadenya ka diya o ye kumacogo dɔn ye n'i ko hamadenya ka diya o ye maninfin ɲinin ye k'a dɔn n'i ko hamadenya ka diya o ye i k'a dɔn nin bɛ ku ka a fɛ an k'a ɲini ka ɲɔgɔn kuntilenna dɔn an k'a ɲini k'an kumacogo dɔn an k'a ɲini k'an maninfinɲɔgɔn minɛcogo dɔn o la dɔ bɛ bɔ dantɛmɛ wale la ka ɲɛsin an maninfinɲɔgɔn ma foli k'a di e fɛn nsi filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn o fɛn kun sinnen don anw na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ